ndewonụ ndị be anyị daalụnụ nwanne anyị nwaanyị bịa wetara m ozi ọma wee sị m na nwa ya nwaanyị bụ virgin na ọ bụ kpọkọpi na ọ mabere nwoke so ọ chọọ imelie matchmaker ọ bụrụ na ị chọrọ ya i mee ka anyị mara ọ bụrọdị ime ka anyị mara na nọmba mama ya dị n'elu caption anyị ị kọpili ya ị kpọọ nya i kwuo ka unu si ga-eje fụ nwa ya nwaanyị ya bụ unu jezie na neutral ground unu fụ ya ọ masịzịa gị unu gaa n'iru nụọ di na nwunye unu afụgo ya ọ kwa unu si na virgin anazị adị ị fụrọ na mama ya bụ nwaanyị zuru oke wee zụọ nwa ya ọfụma zụchacha nwa ya wee zụpụta ya mmadụ ọ si na ọ dị 21 years yes from 20 ezugo ogo ịnụ di unu afụgo ya so mama ya si na onye ọ ka amara nwoke na ọ chọrọ nwoke ga-abịa nụọ ya ka ọ dị nnọọ amara nwoke wee nụọ di ọ chọrọ nnọọ ka o jebitoghelibe aka kịta ọ ka ji n'aka ọ ka maara onye ọ bụ ị ghọtago so na ọ na-adị mkpa mmadụ amara nwoke wee nụọ di na ọ na-adị ezigbo mma ya bụ unu afụgo na mama ya bụ ezigbo nne wee zụọ nwa ya ụna ahụ i fugo ọ bụrụ mama niile na-azụkwa ụmụ ya ụna ahụ ị ma ụmụaka na-adịkwa ma 10 ma 12 ma 13 wee na-ama nwoke n'enu kịta as unu ma na smartphone pụta nyere nsogbu mama gị sigodi gị ga ejene fa na-eje saghe anya na-enene ndị gba ọtọ ụmụaka na-emezie nke enu kịta ya bụ a ga-eje jide nwa ahụ makụọ nya taa nya nsusu ị ghọtago ọ dị mma ka a nụchali ya kịta maka ọtụtụ ụmụ nwoke na-asị hei o nwezikwe nwaanyị amara nwoke hei o nwezi nwaanyị amara nwoke anyị chọọ nwaanyị amara nwoke anyị chọọ nwaanyị amara nwoke i fugo ka mama ya si bụrụ ezigbo nne wee mee nya amara nwoke wee luo 21 21 ọ si na fa bụ ndị Imo steeti fa bụ ndị Imo steeti fa bi na Lagos fa bi na Lagos and nwa ya bụ OND holder ọ gụrụ mass communication mass communication ya bụ hmm, kedu onye nwe luck ọ na-agalị ọ dabalị gị o i libezie o i libe maka na ọ dịrọ ofele ọ na-abụ n'ala Igbo onye amara nwoke n'ụdị a na-egburu mama ya efi sef wee kenee nye ka o si jidesie nwa ya ike maka ụmụaka fa anara ekwe njidesi ike o nwekwudi ya in short nwaanyị amana nwoke luo 21 ọ bụ grace of god ọ bụ ezigbote grace of god o nwekwudi ndị mama fa na-akụziri ihe fa enupụ isi mee ihe bụ uche fa mana nwa bụ onye dị obedient mama ya gwa ya ihe o kwelu o mee ihe mama ya kwuru ị fụrụ na ọ dị obedient ọ bụ nwa na-erube isi maka eji m n'aka o nwere onye mamụ ya na-alafu onye ọbụla mamụ ya na-asị ya emekwana nke emekwana nke emekwana nke eji m onwe m mara ana m agwakwa nwa m nwaanyị ị ma na ọ ndị nwaanyị ka a na-achịkapụtara anya ị ma na ụmụ gị ndị nwoke ị sị fa jebe fa tụbagodi mmadụ ime nsogbu adịrọ mana ụmụ nwaanyị fa dị nya bụ ihe a na-akpọ nya bụ sensi nya sensitive ọ dịrọ mma ka a kpa fa aka maka ịma ụmụ nwaanyị na-emebi emebi nwoke anara emebi ghọtago so ihe anyị ji na-ekwupụta ya bụ na online in-laws biko unu unu kọpilizie nọmba dị n'elu kpọọ ndị na-ekirikwenụ anyị nyenụ anyị advice nyenụ mama ya advice ndị ga-agaba aga gaba bidonu gaba maka e mee ngwa ngwa e meghara ọdachi i mere ngwa ngwa onye ọdọ ọsọ ọsọ ebulu gị ụzọ gaa i luo i gosi interest i gosi interest i gosikwenụ eh, eh, eh, seriousness ị ghọtago ọ sị na nwa ya dị average height na ọ dị mma na-emekwa mma unu aghọtago fa bi na Lagos ya bụ ụmụnne welunu gaba nwa welie gaba welie gaba ọ bụ ezigbote ihe ka ị na-eme welie gaba unu afụgo ya ka onye ọbụla mụta ihe kụzielu ụmụ ya sị ha na mmadụ anara ama nwoke tupu ọ nụọ di ọ na-adị mkpa onye amara nwoke wee nụba di kịta ọ ya na-anọkata sị na ọ na-achọ nwa ma ọ bụ mee isi ike ma ọ bụ waba anya mba o gosi na ọ bụ nwa a zụrụ azụ mama ya zụta e kwesịkwa idute mama ya makụọ ya taa nya nsusu maka gịnị ọ bụ chukwu zụrụ ya nwa ahụ ọ bụ chukwu na-azụkwa nwa ee ụfọdụ o nwe ndị na-agwacha nwa fa nwa fa enupụkwa isi ụmụ ajọ nwa ị ma na fa na-adị o nwe ndị papa fa bụli ụkọchukwu na-epreach mana fa na-enupụ isi mee ihe sọ fa unu mana nke ahụ dị unu afụgo ya

ya ka anyị ji asị ọtụtụ ndị ka unu kwụsịzie ọyị na o nwere ihe a na-elichepụta n'ọyị ya na anyị bụ ndị igbo class world bụkwa classic match ịnụ di na nwunye ị bịa na nke anyị ọtụtụ abịago nụọ di na nwunye nụtakwanụ ezigbote di bụ kpọkọpịa unu afụ gị na ọ dịrọ mma ka a gbagha chukwu okwu chukwu sị sị emene ya bụ ka anyị rubeli chukwu isi i rubeli chukwu isi ọ ya-adịlị gị na mma ndewonu ka emesịa ka ọ dị na mgbe ọzọ nyenụ anyị akala ịfụnanya ma kesakwa anyị ka ndị na-amara amala ka gwa broda gị gwa sista gị tagịanụ ya kesanụ ya gwa ndị niile ọ ga-fit gwa fa fa bịa ebe a tagịa fa mee fa invite ka fa bịa more people more opportunity ihe aka ị ga-enyere nwanne anyị nwaanyị a bụ ime ka i kesie vidio anyị ka ọ gatie aka maka ndị fụ ya fa agbakwalụ bịa o wee nwee ike nweta ihe ọ na-achọ ndewonu ka emesịa nyenụ anyị akala ịfụnanya ndewonu